ndine wa lahiri ktv kuchimake kwa mapulogalamu osiyanasiyana pa chanelo chathu pano chomwe tingakupempheni tapangani like share komanso subscribe pano pa lahiri ktv chonde osasiyira pa njira odiyoyi imvereni mpaka kumapeto kodi tu anthu amene akukakamira apa zoti achakwera ayimenso ayimensowa ndi anthu abale awo amene anali madirekita nthawi ya achakwerawo ena anali nduna ndi akuona kuti achakwera akayimanso adzakhalanso nduna anthu amene aja akuona kuti akabwera munthu wina abale awo aja sadzawapatsanso unduna ndiye nchifukwa chake akunena kuti iyayi achakwera ayimenso koma malamulo achipani achakwera sakualola ndi chipani cha Malawi Congress Party chipani chachikulu kwabasi sichingasinthe malamulo chifukwa cha munthu mmodzi komanso a Chakwerawo ndi munthu otsata malamulo kwabasi rule of law amayitsata kwabasi imene anatipatsa nayo anthawo a chipani sikuti iwo adzayiphwanya kuti ayi nkayimiranso ka number 4 uh. usawi ichichi Sasa tikakhala pa midiya anthu apa mundimvetsere chonde ndikuyankhulani monga publicity secretary wanu tisayerekeze kugenda nawo munthu wathu chifukwa choti ife sitinadye nawo zimene anabazo ndi chibwana inu musapusitsike ndipo musanamizidwe anakakhala kuti chakwera anthu ambiri amamufuna chakwera sanakaluza mavoti Chakwera sakanaluza pa u president anakhala kuti anthu ambiri kapena kuti dziko la Malawi a Chakwera likumufuna likumuzindikira ubwino wake wa Chakwera anthu sanakamu. Ndiye kuchokera pa zimene adalengezazo zimachita kuonekeratu kuti amene ndimapikisana nawo His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika wa Democratic Progressive Party anali atatsogola kotero kuti sangapezekenso pena pake achewa enieniwo eni ake a chipaniwo enieniwo anapeza kuti anamugwetsa chakwerayo kasungu enieni lilongwe enieni mchinji enieni nkhotakota enieni idamukana chakwera ayamba kumfuna lero just because akugwetsa chimanga cho- motchipa mese amene anthu amanena zoti chakudya ndiye chikufuna chikhale cho- cho- chotchipa musanamizane magaye mavoti ndi kuyankhula kwa anthu nzosiyana anthu amayankhula zina lero mawa nkukayankhulanso zina mavoti chimene tikufuna ife ngati anthu ndicho chitukuko cha dziko komanso kuyeretsa mbiri ya chipani cha malawi congress party chakwera ndi munthu wabwinobwino anthu amene anamulakwira chakwera kumuononga mbiri chakwera ndi anthu amene iwo anamuzungulira chakwera anthu amene chakwera anawakhulupirira maveti chakwera anakhulupirira anthu amene sanamuthandize anthu amankhula pa msonkhano kumakhala ngati kuti akudziwapo chimene akupanga ku nkhani ya zipa ya ya ya ya ya, ya, ma- ya, ya chisankho makhala ngati chilipo chimene iwo akudziwa kuti sangawine 2060 chakuti tiye makuti makuti khala ngati akudziwapo chimene akupanga akupanga zero pa ground totally zero ndelero lokha lokha mukane kuti chakwera anthu akumufuna akumufuna anthu ake ati eh? Akumufuna anthu ake ati iwo? Osamanamizana yaya. Anthu amene akumufuna Chakwera ife tikuwadziwa. Ndi anthu amene wadya- adya naye bwino, anthu amene apindula naye, ndi amene akumufuna Chakwera. Komano chipani, ngati panopa chipani chili zii kapena chipani chili dalo, is just because leadership ya Chakwera panopa sikufunikira ku chipani kuja. tikufuna anthu amene angakwanitse kuipusha chipani chichacho kuti chipite patsogolo osati achakwera amene mukunena apapawo achakwera sangathandize kena kalikonse pakati panopa nchifukwa adaluza atakhota achakwera anthu ambiri akuwafuna sanakaluza achakwera tsogolo account ya mwana aliyense wobadwa kuti timupangire invest deposit ya ndalama 500,000 kwacha muzikhala ndi manyazi mukamapanga zinthu Enafe sitimaiwala ayi. Ndiye mwana aliyense tizimuikira ku banki akabadwa 50,000 Kwacha. Kumva kuwawa panopa ndizonena kuti takupakani mankhwala awa lero wapita kuchipatala kumenekoko mankhwala awa enawo muzikamwa. nde kupita kunyumba kuja nkumakataya chifukwa chozolowera kumva kuwawa kuja boma ilitu kwa anthu osauka lili bwino amene akumva ku- kuwawa ndi olemera amene ankapeza chuma mo- mozembawo mwa- mwakaomberemberemo akumva ali kuwawa sindikukana koma anthu osauka akumva kuwawa munjira yanji akumva kuwawa motani mu mbali yake itiyo padakali pano mwina zizichita kubwera kutsogolo koma padakali panopa osauka mphawi aziti boma ili kuwawa ayi wangokwera nawe chibasi chimene mwadzaza anthu olemera akulira mmene momo chifukwa adazolowera kulemera mwakamadiru nde kulibe